mmwezi wa julayi chaka cha 2006 bambo gustav kaliwo amene anali director of public prosecutions anatumidwa ndi bingu kuti apite kukamanga bakili muluzi pa nkhani ya 1.7 billion patangotha ma hours ochepa apolisi atamanga amuluzi tinaona a gustav kaliwo akuyimisidwa ntchito ndi president bingu ponena kuti sanasatire malamulo apapatu mukhoza kuona nokha kunena kuti mr kaliwo sikuti anangodzipangira okha kuti akamange amuluzi zinali mphamvu zochokera kwa president bingu wa mutharika mothandizana ndi mkulu wa polisi minister of justice komanso attorney general koma mr kaliwo atachita zimene anatumidwa analuza ntchito yawo kukhala ngati kuti ankazipangira mwa iwo okha ndiye leronso tikuona mbiri ikufuna kubwerezedwa kuno ku malawi apolisi anapita kunyumba kwa martha chizuma kukammanga ndipo mapeto ake aboma akutiuza kuti sakuziwapo kanthu in addition to that president dr lazarus chakwera waimisa ntchito director of public prosecutions mr steve kayuni ponena kuti sanasatire malamulo pamene ankamanga chizuma akuluakulu tonse tikudziwa kuti dr steve kayuni paokha sangatenge apolisi 30 kupita ku nyumba kwa martha chizuma popanda mkulu wa polisi kudziwapo kanthu even minister of homeland security kapena attorney general kaya ndi minister of justice komanso president wa dziko dr chakwera ndikukutsimikizirani kuti ndi zosatheka apolisi kupita kukamanga mkulu wa bungwe la acb popanda purezidenti wa dziko kudziwapo kanthu izizitu sizingatheke ngakhale pang'ono and zonse zimene akutiuza gospel kazako ndi mabodza kungofuna kutiphimba m'maso ndi dr chakwera yemweyu amene anatuma steve kayuni kuti akamange martha chizuma koma chifukwa choti maiko akunja anadzudzula that's why ayamba kuchita mantha kuyambapo kumanena ngati kuti sizikuwakhudza inuyo muone kuti kuyambira tsiku limene analowa mboma chilichonse choyipa chikachitika lazarus chakwera amapanga act ngati kuti sakudziwapo kanthu chikhalirecho chilungamo amakhala kuchidziwa mdziko muno munasowa 750 miliyoni kwacha ya fetereza ndipo chakwera anatiuza kuti sakudziwapo kanthu chikhalirecho amene anasayinira cheke cholipira ku butchaleko anali iyeyo kunasowa 6.2 billion covid fund mpaka purezidenti anakhazikitsa commission of inquiry kuti ifufuze koma kufikira lero lino kuli zii without any report nkhani ya ku nocma yokhuza a chief pamodzi ndi eva chakwera akungopanga act ngati kuti sakudziwapo kanthu leronso akutiuza chimodzimodzi kunena kuti sakudziwapo kanthu pa zakumangidwa kwa martha chizuma akuluakulu dziwani kuti apolisi aja ndikunena apolisi 30 amene anapita ku nyumba kwa martha chizuma anachita kutumizidwa ndi inspector general and inspector general olo atakhala wamisala chotani sangatumize payekha apolisi 30 kuti akamange munthu wa udindo waukulu ngati martha chizuma honorable jean sendeza amene ali nduna yoyang'anira apolisi minister of justice honorable titus mvalo attorney general thabo chakaka nyirenda secretary to the president and cabinet mai colleen zamba komanso dr lazarus chakwera mwini wake ndi amene anakonza pulani imeneyi yofuna kumanga martha chizuma ambiri mwina akhoza kumanena kuti iyayi ndi chifukwa chani mukukakamira kuti chakwera zikumukhuza pamene mwini wakeyo wakana kale ndakuwuzani kale kuti chakwera amakana china chilichonse 6.2 biliyoni anayikana kunabwera 750 miliyoni anayikananso 170 million dollars imene anachita ya fertilizer guarantee anayikananso komanso posachedwa pompa kwabwera za ku nocma ndi zina zotero zakatangale zonse amazikana za sattar anazikananso ndiyebe apapanso ngakhale akukana kunena kuti sakudziwapo kanthu pa zakumangidwa kwa martha chizuma dziwani kuti akudziwapo kanthu apolisi okwana 30 sangakhale amisala kulawirira mamawa mbanda kucha anthu akugona nthawi ya fiko kumamawa ndikupita ku nyumba kwa martha chizuma mkulu wa bungwe la acb anti corruption bureau ndikupita ndikukagogoda kuna kuti iwe martha chizuma tatuluka ndikumamuopseza kuna kuti ukapanda kutuluka kumene koko ife tibwera kuchipinda kwako konko kodi amafuna akapangeko chani kuchipinda kwa munthu wamkulu ngati ameneyi komanso mphamvu zoopsezera munthu wachikulire ngati ameneyi anazitenga kutiko pamene patu ndi pamene mukuyenera kudziwa kunena kuti apolisi amenewa anatumidwa ndi munthu wachikulire and moreover inspector general okay ngati dr chakwera sizikuwakhuza monga mmene akumatiuzira a gospel kazako ndi chifukwa chani sakuyimisa ntchito inspector general chifukwatu